Dzulo tu President wa South Africa Ramaphosa anabwera kudzayankhula kwa anthu akumeneko ku South Africa nkhani zokhudzana ndi xenophobia komanso nde kuti dziko lonse lapansi linalibe chidwi kumvetsera kuti no kodi no ayankhulapo zotani. Zinali mu chizungu tikufuna tizibweretse mu chichewa cholinga chonena kuti no I think titsatire makamaka anthu akunoku ku Malawi. Uh, Ramaphosa anabwera choyamba nde kuti amaza vomeleza kunena kuti ngati dziko la South Africa boma la South Africa akuti tu lalephera kumbali zokhudzana ndi kuthana ndi immigration, anthu kulowa m'dziko mo ndondomeko zonse bwinobwino, kutuluka, kukhazikika, akuti sanaziyendetse bwino iyayi. Akuti kuli chinyengo cho chikupangisa zonoti no anthu ena akazikhala kumenekoko ndekuti pamene samayenera kukhala kumeneko. Pali zambiri akuti si ma system awo ali ndekuti ndi maenje amene akufunika ndithu afwetseredwe, e komanso ndekuti no ogwira ntchito ku immigration kumenekoko alephera kumagwira ntchito yawo yomatani yomaonetsetsa zoti ndithu anthu amene ali kumeneko ali ndi zowayenereza, yomayenda ndikumakafunsa inu muli ndi passport? Akuti alephera. Zimenezi ndi zimene zapangitsa kuti no mwina mwake no. Anthu aja nzika za dziko la South Africa zitengeno malamulo mmanja mwawo kuti ah boma likulephera nde tikangodzipanga tokha zinthuzi basi nkuyamba kumayenda kumafunsa ndekuti no anthu kumapanga zipolowe zija ndipono kubweretsa pa point number 2 imene amakamba zonena kuti ngakhale nzika za South Africa zikumakhala pansi ndikumapezeka zonoti no zikutani zikupangano zachisawawa basi kumapanga xenophobia kuwafunsa anthu za mapepala ndi zina zoterozo kumawamenyanso kumene kutenga malamulo m'manja mwawo akuti zomwe anthu amenewa akumapanga ndi zinthu zonoti ndi zomvetsetseka makamaka pa zifukwa zimene apangira zimenezo zonena kuti no pamene anthu adzadzana kumene kujako anthu obwera ndekuti no kumakadzadzana kudzipatala ku masukulu kumene ndiye kuti boma lizigula mankhwala ochuluka cholinga choti anthu amenewa azithanso kumakhala ndi zaumoyo zawo ziziyenda bwinobwino pamene anthu amenewo si nzika za za South Africa ndipo samayenera azilandira ndiye kuti no ma benefits ndi ma service ngati amenewo komanso kuphatikiza apapo ndiye kuti zikubweretsanso ndiye kuti no umbanda mwina ma drug ndi zina zoterozo kusokonezanso community ndiyeno kupewa zimenezozo anthu anyamukano cholinga choti no azikamenya ndiye kuti chani Basitu ma demo awo aja kuti athamangitse anthu amenewa. Inde zikumveka akamayankhula choncho akamapita pa zifukwa zoterozo komano alibe mphamvu zonoti azipita azikapezeka zonoti no akafunse kuti no mapepala anu ali kutino. Ntchito imeneyo ndi ntchito ya anthu aku immigration osati ntchito ya nzika ina yake yaku South Africa ndipo amaperekano ma warning komanso ndekuti kutani kudzudzula mchitidwe umenewo kunena kutino Tikuchenjeza choyamba chonena kuti no ndi okhaokha amene amavala yunifomu ya ku Immigration ku South Africa, Department of Home Affairs, ndi amenewo akuyenera no adzipita ndikumakatani ndikumakayang'ana no kumafunsa nzika zobwera kuno kuti tipatseni tione mapepala anu zilolezo zanu osati munthu wamba wangodzuka wamwa delunde uko basi ndikubwera kumazapanga zimenezozo. Iyayi. Okhaokha amene ali ndi udindo oti adzigwira ntchito imeneyo. Komanso, kudzudzulano tsopano kunotino zilekekeretu zonena kutino anthu akamayenda mu street kumeneko nde mudziwapeza ndikumafunsa mapepala anu ali kuti? Mukapanda kuwapeza nkuyamba kuwamenyano tsopano mpakana kuwamenya kuwamenya kuwamenya zimenezo zilekeretu tsopano inuyo mulibe mphamvu imeneyo ndipo zitheretu zimenezo. Kuchoka pamenepo akunena kutino. Awudziwa zonena kuti palinso anthu ena ake amene akuwatuma anyamata amenewa kuti adzipita kukayenda mu street muja nde amenewowonso ndi zoti agwidwa, boma likufuna likupanga zothekera kuti ligwire amenewowo chifukwa enawo ndi akuluakulu a ndale ndithu, enawo ndi akuluakulu oti amayendetsa zima social media izi ee kumenekoko zima page komanso nde kuti ena akumafalitsa nkhani zabodza zimene zomwe zipangitsa zonena kuti no anthu azipsa mtima ndikumapitano pa street pa mu street muja kumakapezeka zoti akagwira anthu obwera basi kumamenya kumafunsa chani nde zimenezizi ndi zonena kuti boma lionetse zonena kuti no lithane ndi atsogoleri amenewa andale amene ali akumatuma amenewawa chifukwa akutumidwa ndi anthu andale ndi akuluakulu nde agwidwa andale amenewo boma lipanga zoti liwagwire now kuchoka pamenepa tsopano zabwera no point number 3 yomwe no imakamba zonena kuti no uh, new policy komanso nde kuti uh, nkhani zokhudzana ndi enforcement mwina pazidziwapo kunena kuti no apanga ziganizo zanyuwani za mmene angayendetsere nde kuti no kodi no za ku immigration zimenezi nkhani za anthu olowa m'dziko komanso kutuluka m'dziko anthu okhazikika koma nde kuti si a dziko la South Africa kodi no nde ndondomeko zake zikuyenera kukhala motani akufuna asinthe ayike ndondomeko zina zanyuwani zimene zingathe kuthandizira komanso kumbali yokhudzana ndi kunena kuti no mwina mwake no anthuwo azitha kumalondolozedwa bwinobwino mm kuti pasapezeke wina wake okhala kumeneko opanda ndekutino mapepala opanda chani ndondomeko zonsezo ndithu ma enforcement wo akhala ndekuti akuchitika kutino asamakachita zimenezo ndi anthu aja takamba kale awo achina Ngizwe wo koma akhale no kutino anthu ochoka ndekuti ku ofesi zoyenelerazo za immigration zo ya nde akukamba zoti chani akuti akhala akuchotsa a green ID book akuti kunali buku lina lake la green limenelo limene limagwiritsidwa ntchito makamaka pankhani zopereka nde kuti ma ma document mapepala kwa nz- anthu ochoka m'maiko osiyanasiyana kubwera ku south africa Ndiye akunena kuti no buku limenelo likhala likuchotsedwa fukwa ndi limenelo limathandizira kuti no mapepala achinyengo azipangidwa. Anthu azitha kumapanga mapepala kumajulidwa kugwiritsa ntchito ndiye kuti buku limenelo kaya inali ndondomeko yotani ndiye akapanga mapepala amenewo ndiye kuti anthu apeze akhala ndi mapepala ngati kunena kuti no ali ndi zilolezo zokhala mu South Africa pamene sizi zilolezo zimenezo sizikuchokera ndiye kuti ku chani ku home affairs eh pamachitika ukamberembere fraudsters amagwiritsa ntchito zimenezo kumapanga nde kuti ma fake papers eti ya kuchoka pamenepo akuona kuti no akhalanso ndi kuti no akuchotsa makamaka nkhani za registration number zimene no nzika zakunja za m'maiko akunja zikabwera ku south africa zimagwiritsa ntchito traffic registration yani uh, number Kumakapezeka zotino akanyamulira magalimoto kuwabweretsa mdziko limenelo enanso mpakana kumapezeka kuti akutenga ndekuti zilolezo zokhalira mdziko kugwiritsa ntchito nambala imeneyo yomwe ndekutino traffic registration number sindekuti ndi ID number ndiyosiyana pakati pa nambala ya chanzika ndi nambala yonena kutino iyi ndiya ga, kalembetsedwe ka ku traffic, galimoto ndi zina zoterozo, ma license, ndi zinthu zosiyana. Ndiye ena amagwiritsa ntchitonso zimenezo n'kumadziwa kuti akupanga mapepala oti, oti azikhazikika m'dzikomo ngati kuti no iwowo nde kuti ndi nzika za dziko la chani, South Africa, kumagula mpakana magalimoto zi, m'mene mu South Africa, zimenezozo akuti akhalanso akuthana nazo ndithu. Kuchoka pamenepo akunena kuti no, I think iyi ndiye point yofunikira kwambiri kwa abale athu amene ali kumeneko, akuti employment quotas and heavy fines for bosses. Kutanthauza zonena kuti tsopanono anthu amene ndekutino amalemba ntchito, amene ali ndi makampani, akumalemba ntchito anthu obwera, m'malo moti awalembe ntchito anthu a m'dziko la South Africa. Nde akunena kuti chimene akhala akupanga apa ndi choti iwowa aika ndekutino ngati m'mene imakhala ngati quota system eh, aika ka nambala ndithu ka anthu kunena kuti no pakampaniyi sitikufuna mu, mulembe ntchito anthu obwera opitirira kaya 20. Ngati angachulukepo akhale mwina 20 okhawo koma anthu onsewo kaya anthu 1000 onsewo akhale nde kuti akuchani aku south africa nde akhala akumabwela ndithu kumapeza ma boss aja mwalemba anthu antchito angati apapa talembapo anthu antchito obwela alipo 10 ndekuti no anthu aku south africa alipo kaya ndekuti ndichani alipo ndekuti kaya ndi 2000 Osati pazipezeka zonena kuti anthu obwera akulembedwapo kaya kumakhala 500 anthu aku South Africa kukhalapo 20. Akuti zimenezozo zikhala zikuthetsedwa ndipo amene ati apezeke nde kutino akupanga choncho ndithu kumalemba ntchito anthu obwera ochuluka ma boss amenewo akaika ndondomeko zawo amenewo akhala nde kuti akumatani akumapezeka zotino akulandira zilango zokhwima komanso nde kuti azikapereka chindapusa osati chamasewera chijachi eti ndipo izizi ndizonena kuti akufuna aziike mu Employment Service Amendment Bill imene ndekutino ikhala ndiye kuti mwina mwake ikakavomerezedwa ndi uh, office ya president komanso nduna zake akakavomereza ndiye kutino ziyamba kugwira motero ndithu cholinga chonoti mwina mwake nkhani za ntchito zija anthu a south africa azipeza ntchito komanso ndiye kuti akuti pasamakhale zinyengo ndi zina zosokoneza mwina mwake kumbali yokhuzana zolembana ntchitozo I think point ndiyofunikira kwambiri kwa inuyo amalawi amene muli kumeneko komanso akunena kuti no aika akuti no uh, khoti lapaderadera lomwe no lizigwira no nkhani zokhudzana ndi immigration kuti no anthu akamapita ngati aphwanya malamulo alowa mu dziko menemo opanda zilolezo akhala menemo alibe zilolezo zina zonse amenewo chimene chidzichitika nchonena kuti no akagwidwa azipititsidwa ku khoti koma khoti limenelo likhala special no lokhudzana ndi anthu obwerawo cholinga choti nkhanizo zizithamanga mwachangu, aziwapanga deport azipita mwachangu azitulukitsidwa mdzikomo kapena apo nkhanizo zizisovedwatu mwachangu changu osatino azikawasunga kwina kwake kapena kukhotesakhotesa zinthu akhala kuika ndekutino court limenelo lapaderadera lokhuzana ndi zimenezozo. Kuchoka pamenepo anazapereka point number 4 yomweno inalinso yomaliza yonena kutino. Blame yeniyeni, kuloza zala, kusakhale no kuloza anthu obwera kuti ndi amene akusokoneza zinthu mdziko la South Africa kuti mpakana ndikumawagwira kumawamenya. Zala zilozedwe kwa kulephereka kwa zachuma. Kutino ngati boma lalephera kumbali ya zachuma, zachuma sizikuyenda bwino, ndi zimene zikupangisa zonena kuti no anthu no a mdziko South Africa mwina mwake ngati sizikuwayendera bwino aziloza zala anthu obwera. Komano si vuto la anthu obwera, vuto ndi la ndikutino chani za zachuma mmene zikuyendera, kulephereka kwa za kuyenda zachuma mu dziko la South Africa. Nde zimenezozo ndi zonena kutino anthu obwera akuyenera, ma South Africa akuyenera adziwe zonoti anthu obwera si ma root cause. Choyambitsa chenicheni si iwowo. Komano ndi nkhani yoti zachuma sizikuyenda bwino. Ndeno si bwino kunoti pazikhala kuthamanga kapena kukawagwira anthu obwera kumamenya zani zani mm mm. Focus yeni yeni ndi yonena kuti no ikhale ndekuti no kuonetsetsa zoti tingapange bwanji kuti mwina mwake tisinthe zachuma zathu ziziyenda bwino kupereka ntchito zochuluka kuti no anthu azikhala ndi ntchito anthu amdziko la South Africa osati no basi kumathamanga kumsewu kukamenya anthu obwera kuti ndi amene akusokoneza zinthu. basically speech inali yotero ndimaganiza kuti no mwina mwake tingopasana ine sindiyankhulapo zambiri tingoyisira pamenepo mwina just to say one thing nkhani yokhuzana ndi za employment we shall see anthu aja ndaulesi ndetiwona kuti akwanisadi kuti no iwo azilembedwa ntchito azigwira ntchitoyo kapena azikamwaso midoli saturday sunday ndekuti monday ayiwala zonoti ali ndi ntchito i don't know koma guys nkhani ndimeneyo awawa adzinena zoona kuti akufuna ateteze akutetezani chani chani komano let's be very very careful eti taona kale alephera kale kukutetezani kumenekoko eh fot ako anthu akumapezeka kuti akuyenda ndi apolisi ndikumakapanganso chipongwe anthu obwera ndakana kuti ya ironi sizionera kuti wina wake pasapezeka otengera malamulo m'manja mwake lero lomwe lino ali kale mumsewu kukatengera malamulo m'manja mwawo Nde let's just be very very careful tiyeni tingokhala osamala kumeneko. Nkhanitu ndimeneyo eti? Akutitu.